An gcloiseann tú mé, a Darren? Yeah, táim in ann tú a chloisteáil, yeah. Ana mhaith, agus tá mé in ann tusa a chloisteáil freisin. Now, roimh an agallamh, caithfidh mé an ceist a chur ort, a Darren, cén fáth ar thóg sé deich mbliana chun an tAcht seo a chur os comhair na Dála? Bhí dochreidte, deich mbliana ag. Yeah, well, Nílim ag iarraidh cosaint a dhéanamh ar aon rialtas ach Yeah. eh, ar feadh roinnt blianta bhí an sórt eh, tionchar an chúlú eacnamaíochta mór againn, you know. Bhí. So eh, d'fhógair d'fhógair Aire Stáit McGinley tús leis an athbhreithniú i 2011 agus eh, t- ar feadh b'fhéidir 4 nó 5 bliana is féidir sórt a thuiscint cén fáth nach raibh sé curtha i gcrích go fóill. Ach tar éis sin, like, idir leis rialtas Enda Kenny idir 20 is 16 agus 20 is 20, like, níl fhios agam cén fáth nár críochnaíodh é, you know.

tá fíor suim acu sa Gaeilge ceapaimse you know. Well caithfidh mé a rá yeah bhí tú ag rá san acht seo gur féidir leat anois well le cúnamh Dé do chuid gnó a dhéanamh le na seirbhísí stáit mar shampla as Gaeilge. An é sin ceann de na rudaí móra? Yeah well tá sé sin ag brath ar an ar an líon cainteoirí Gaeilge líofa atá ag obair san earnáil phoiblí you know like is é an príomh rud atá an rialtas sórt ag margaíocht ó thaobh an athbhreithniú atá críochnaithe anois ná go mbeidh i nó roimh 20 is 30, bliain 20 is 30, beidh 20% de státseirbhísigh nua, daoine ag obair san earnáil phoiblí go ginearálta, fiú Gardaí agus Banaltraí agus a leithéid, mar chainteoirí Gaeilge líofa. Ach Nílim in ann é sin a fheiceáil ag tarlú roimh an bhliain nó ag an bhliain sin mar níl an oiread sin cainteoirí Gaeilge in Éirinn chun na postanna a líonadh, you know. Níl. B'fhéidir uaireanta tá, like, is cuimhin liom roinnt blianta ó shin bhí polasaí ag an Garda Síochána chun 10% de Gardaí nua, a bheith mar chainteoirí Gaeilge quota acu agus líon siad an quota sin so b'fhéidir b'fhéidir go bhfuil bhuel bhuel níl fhios agam ceapaim go bhfuil rudaí athraithe ó shin i leith ach b'fhéidir sa Garda Síochána mar le policy deich faoin gcéad acu bheadh sé sin réalaíoch ach don chuid is mó mar shampla banaltraí ní fheicimse a lán banaltraí le Gaeilge líofa a bheith ag teacht thar na gearrbhlianta atá amach romhainn, ach amháin b'fhéidir má osclaíonn an Roinn Oideachais i bhfad níos mó Gaelcholáistí, Gaelscoileanna, you know. Yeah, tá sé ráite agat anois, yeah, yeah. Tá sin an rud, tá sin an-tábhachtach, you know, like, ba mhaith liom é sin a fheiceáil. Like, ní bheidh mé féin buartha,

10 Gaelcholáistí i mBaile Átha Cliath agus tá aonad ann in aice linn i gCluain Saileach. Coláiste na Tulchann agus tá siad ag tuar go mbeidh sé sin mar Ghaelcholáiste sna gearrbhlianta atá amach romhainn. Agus bhí scéalta sna meáin chumarsáide Gaeilge an tseachtain seo mar gheall ar feachtas Ghaelcholáiste Bhaile Átha Cliath Theas. Ehm, Ó sea, so, léigh mé rud éigin yeah, faoi sin, yeah. yeah, so tá tá- tá éileamh ar Ghaelcholáiste sa réigiún But bhfuil, nach sin. bhfuil sé uafásach truamhéalach nach féidir le uh, muintir na Gaeltachta, mar a shampla, a Mm, cuid gnó a dhéanamh trína a, a dteanga féin, a teanga dúchas féin sa, sa mm, Gaeltacht, mm, Sin, sin rud nó caithfidh siad rud éigin. You know, like tá mé ag caint faoi cúrsaí leighis nó nuair a cuireann tú glaoch ar an Bord Soláthair Leictreachais nó aon rud, is, don chuid is mó is as Béarla a faigheann tú an, an freagra, you know. Aontaím, ach cuirimse

Ulster. Ní raibh sé plódaithe, ach plódaithe le daoine. No. Ach chonaic mé roinnt comharthaí Gaeilge agus dátheangach nach raibh ann cheana féin. Oh, go maith. Ón uair dheireanach a raibh mé ann agus... No, níl tú ag caint faoi, níl tú ag caint faoi Nollaig Shona, no. Rudaí eile. No, tá fhios agam.

faoi réir Acht na dTeangacha ach níor tharla sé. Níor tharla. Chríochnaigh an próiseas tar éis deich bliana mar gheall ar athbhreithniú ar Acht na dTeangacha an tseachtain seo agus ceapaim go bhfuil sé fiú sínithe ag an Uachtarán Michael D Ó hUiginn agus níl, tar éis deich bliana fós níl comharthaí bóithre curtha san áireamh. Dochreidte. Tá Tá bille príobháideach ag an Teachta Dála Peadar Tóibín ó Aontú mar gheall air agus chuir sé é síos sa Dáil timpeall sé mhíosa ó shin agus tá sé fós beo. Glacadh leis ag an chéad chéim so tá seans suntasach go nglacfar, go nglacfaidís leis an bille sin ach chun a bheith ionraic b'fhéidir go bhfuil seans suntasach ann ach Ní bheadh Isidore Mac Cormara muna gcleachtar leis agus bhíos mar, ceapaim go dúirt, go luaigh tú é roimh an agallaimh, bhíos mar aoi ar Raidió na Life inné ag caint faoi an athbhreithniú agus tá sórt dhá nó trí cásanna maidir le comharthaí bóithre in Éirinn. Tá comharthaí sa Ghaeltacht agus lasmuigh den Ghaeltacht tá, bhuel, yeah, tá.

Le roinnt blianta anuas bíonn formhór acu bíonn comhstádas ann don Ghaeilge agus ní comharthaí bóithre go ginearálta ar na ar na príomh bóithre iad siúd, is comharthaí sráide iad agus tagann siad faoi Acht na dTeangacha ach agus tá sé sin ag tarlú timpeall, bhuel ba chóir go mbeadh sé ag tarlú timpeall an tíre i ngach Comhairle Contae.

liomsa nó leatsa, an cás a thabhairt i gcoinne, má fheiceann tú, mar shampla, comhartha bóthair nach bhfuil ag, atá ag sárú na rialacha, an féidir linn gearán nó, you know, ach. Mm, ach gan amhras, maidir leis na comharthaí sráide a luaigh mé ansin, yeah, is féidir,

cén bhliain go díreach a tháinig an ghné sin isteach ach is dea-scéal é sin. Níl an eolas sin ag a lán daoine, fiú Gaeilgeoirí, ceapaim. No, no. Is cuimhin liom agallamh a dhéanamh le hÉamon Ó Cuív ar Near FM as Gaeilge timpeall deich bliana ó shin agus luaigh sé é sin agus níor kind of sórt thuig mé céard a bhí á rá aige agus ina dhiaidh sin fuaireas amach cad a bhí á rá aige ach Yeah tá sé sin go hiontach like tá na sórt comharthaí seo táim ag caint faoi comharthaí in eastáit tithíochta you know. Sea yeah yeah. So so like is an-annamh an uair a bhíonns uasdátú á dhéanamh ar comharthaí in eastáit tithíochta ach de réir an polasaí an dlí nuair atá athnuachan nó cinn nua le hordú acu beidh orthu

Ag bheith i lár na cathrach inniu agus na comharthaí a chonaic mé Yeah, caithfidh mé, agus yeah, caithfidh mé. anso b- b'fhéidir an sórt spirit. Ceapaim go bhfuil eh, athbheochan ag dul ar aghaidh ó thaobh na Gaeilge ach tá tá formhór de ag teacht ó pholasaithe an Rialtais agus an Stáit, you know, Yeah, eh, go yeah. príomha mar gheall ar Acht na dTeangacha. Ach ach tá tá ach tá

Rinne mé agallamh raidió le Alan Esslemont, an Príomhfheidhmeannach, cúpla mí ó shin agus tá pleananna curtha le chéile acu agus sa gceithre blianta atá amach romhainn, gach bliain, beidh siad ag iarraidh ón Roinn Cumarsáide i bhfad níos mó maoiniú a fháil arís agus tá siad ag cur go mór leis agus tá siad ag cur níos mó féin, beidh siad ag. an channel digiteach atá acu, Cúla4 Oh go yeah, sin an páistí, treo, yeah, yeah, agus yeah. beidh, beidh siad ag comhréidh ar, cad é an, an seirbhís, an Serviu, you know. Oh, ar Serviu, oh, go maith, bhuel sin, is maith an rud críoch a chur leis an agallamh ar, ar nóta dearfach, Doireann, yeah, mar tá, uaireanta bíonn daoine, you know, thíos faoi, faoi, faoin, faoin teanga agus rudaí, so sin rud maith.

Ok, go bhfuil an rud Right, maith slán anois, go maith slán go dar. maith. Sin é. Bhuel, sin an scéal faoi, faoi eh, acht, an Acht Teanga. Caithfidh mé níos mó eolais a fháil amach agus bí ag breathnú amach, eh, má tá tú ag siopadóireacht sa chathair, faoi na comharthaí bóithre sin a luaigh Doireann.